díbh agus fáilte romhaibh isteach chuig Lá 5 de Scléip na hÓige 2021. Is mise Niamh Ní Chróinín agus beidh mé anseo libh an tseachtain ar fad ar YouTube agus Facebook Chumann na bhFiann le go leor comórtais ag tarlú ar Instagram Scléip na hÓige agus Cumann na bhFiann freisin. Beidh mé libh arís maidin amárach agus ar an Domhnach ag 11 a chlog agus mé ag craoladh beo ó Ionad Óige na hÉireann anseo i gContae na Mí. Ach tá neart go fóill le teacht thar an deireadh seachtaine, idir ceardlanna ióga, ealaíne agus aclaíochta, chomh maith le comórtas tóraíocht taisce agus tá go leor leor duaiseanna le buachan má dhéanann tú iarratas roimh an Domhnach, déan cinnte sin a dhéanamh! Síntiús bliana Netflix, síntiús bliana Spotify, leaba luascáin, déantóir grán rósta, Airpods, ceamara Sony Cybershot agus teilgeoir baile le scáileán. Is féidir féachaint siar ar sin ar YouTube Cumann na bhFiann agus iarratas a dhéanamh ar na comórtais iontacha ar fad agus is féidir teacht ar gach eolas faoi Scléip na hÓige ar óige.ie agus ar cnb.ie freisin. Anocht ar Scléip na hÓige 2021 tá ceardlann beagáinín difriúil ann, Scileanna Sorcais le Stephen McGinley. Bain taitneamh as an gceann seo!
Fáilte go gach duine ó Cumann na bhFiann. Is mise Stephen McGinley agus tá mé anseo libh inniu chun cúpla cleasanna a thaispeáint le cúpla rudaí éagsúil. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as agus taispeánfaidh mé cúpla cleasanna chomh maith. Mise Stephen McGinley, bím de ghnáth ag taisteal ar fud na tíre ag dul go scoileanna agus na coláiste samhraidh ag múineadh Diablo agus lámhchleasaíocht agus a lán scileanna eile. Tá Diablos agam anseo go bhfeicfidh sibh agus cúpla hula hoops agus so fáilte arís Cumann na bhFiann Nollaig 2020 iontach sibh a fheiceáil liom inniu agus bainigí taitneamh as. Is scil iontach é an Diablo agus an buntáiste mór leis gur féidir a lán a fhoghlaim go tapaidh leis. Taispeánfaidh mé an-tapaidh. sin cúpla cleasanna bunúsach leis. Bhí siad seo déanta as adhmad, is sean rud é seo, bhí siad sa tSín seacht céad bliain ó shin agus tháinig siad go Eoraip thart ar 1920, rinne fear sa Fhrainc iad as plastic agus tá siad seo, is feiceann tú a lán dóibh seo. Sa Fhrainc, sa Spáinn, san Iodáil bíonn a lán daoine á dhéanamh. Yeah, Diablo. Agus anois tá mé chun taispeáint conas tosnú leis. Ahem. Má tá suim agat é seo a dhéanamh, de ghnáth nuair a bhím ar scoil bíonn mo Diablos féin liom, go bhfuil ceann le haghaidh gach duine, ach b'fhéidir go mbeidh oraibh. oraibhse a cheannach daoibh féin. Molaim díbh, má tá tú ag ceannach Diablo, thart ar ar a laghad €20 a chaitheamh ar cheann. Ní fiú dul thar €40, ach má faigheann tú ceann ar €20 beidh sé go maith. Má faigheann tú Diablo ar €15 seans nach mbeidh sé rómhaith chun úsáid. So, ar a laghad caith €20 ar Diablo. Tá sé tabhachtach ceann maith a fháil. Tá mé féin chun an ceann seo a úsáid inniu mar go bhfuil na dathanna difriúil, tá sé níos éasca le feiceáil. Agus mar maide lámha tá mé ag úsáid na cinn seo, tá siad bán, tá siad éasca le feiceáil. Tá na cinn seo déanta as fibreglass. Úsáideann daoine a lán cinn, lán daoine cinn déanta as adhmad, nó is féidir aluminium, carbon fibre, tá a lán sórt éagsúil agus tá sé suas duit féin cén sórt is maith leat. Thosaigh mé féin leis na cinn adhmad le haghaidh tamall fada agus faoi láthair is maith liom na cinn fibreglass. So chun an Diablo a dhéanamh tá sé tabhachtach a bheith a fhios agat cén lámh bhfuil tú ag iarraidh úsáid. Mé féin, scríobhann mé le mo lámh dheas. Nuair a bhím ag scríobh, úsáideann mé mo lámh dheas, is deasóg mé. Nó tá daoine eile a bhfuil mar ciotóg, scríobhann leis an lámh chlé. Tá m'uaireadóir ar mo lámh chlé. Ach le haghaidh inniu tá mé chun é dhéanamh le mo lámh dheas, taispeánfaidh mé leis an ciotóg chomh maith. Ok, so ach cuimhnigí tá mo uaireadóir ar mo lámh chlé agus mé féin scríobhann mé féin le mo lámh dheas. So mar go scríobhann mé leis an lámh dheas, tosnaíonn mé leis an Diablo ar an taobh dheas. So ag tosnú Ar an taobh dheas, tugann mé tús beag gon Diablo, tá fhios agaibh féin, tús maith agus go bhfuil sé ag casadh mar sin. An chéad chéim eile ná an lámh dheas a úsáid mar seo. An lámh dheas amháin, ní dhéanann an lámh chlé tada. So an lámh dheas amháin anseo. Agus mar seo, tá tú in ann a lán luas a fháil ar an Diablo agus tá súil agam go bhfuil sibh in ann a fheiceáil, mar gheall ar na dathanna difriúil, go bhfuil sé ag casadh go deas tapaidh. Ehm, so sea, seo an céad, sin an chéad rud le, le foghlaim. Taispeánfaidh mé sin uair amháin eile. So ó an taobh dheas, ag tosnú ar an taobh dheas, Mar sin chun tús a chur agus ansin leis an lámh dheas amháin, an lámh dheas amháin. Cúpla rudaí eile chun cuimhniú air, caithfidh tú na maidí láimhe a choinneáil le chéile, mar sin. Ná déan é seo, na maidí láimhe le chéile. Agus tá tú ag iarraidh na dhá shnaidhm ansin a bheith díreach in aice le chéile. Stopann sé sin a lán de na fadhbanna ag an tús agus tá uimhir a dó, an darna rud a chaithfidh tú a dhéanamh, so maidí le chéile a haon, uimhir a dó, caithfidh an taobh sin nó an cupán sin a bheith os mo chomhair. So i gcónaí, tharlaíonn sé go casann an Diablo timpeall mar seo. Agus nuair a tharlaíonn sé sin caithfidh mé siúl timpeall. go bhfuil sé os mo chomhair mar sin. Má téann sé an treo eile, caithfidh mé siúl timpeall. go bhfuil an cupán seo an taobh sin díreach os mo chomhair, go bhfuil mé ag breathnú díreach air. Fiú má chasann sé píosa beag, caithfidh mé casadh timpeall. Agus. Ag an tús caithfidh tú é sin a dhéanamh, níl aon bealach timpeall so. Taispeánfaidh mé arís. Ón taobh dheas, lámh dheas amháin, tá na maidí le chéile agam agus anois tá an Diablo chun casadh timpeall píosa beag. Tá sé tar éis dul timpeall píosa go dtí an taobh so caithfidh mé siúl timpeall mar sin. Tá mé in ann é sin a dhéanamh níos tapúla mar sin. So anois tá sé ar an taobh, so caithfidh mé siúl timpeall go bhfuil an cupán sin os mo chomhair, díreach os mo chomhair, go bhfuil mé ag breathnú díreach air. I gcónaí an lámh dheas amháin agus i gcónaí na dhá maidí le chéile.

Iontach! Anois, nuair atá sé sin agat, an chéad chéim eile, is féidir, bhuel, is féidir cleas a dhéanamh, déanfaidh muid cleas, an chéad chleas ná é seo, é a chaitheamh suas san aer mar sin, suas agus breith air. Agus cúpla rudaí faoin cleas seo. Chun é a caitheamh suas, tosnaigh mar seo agus cuireann mé mo lámha amach mar sin. Agus chun bhreith air, tá mé ag breith air in aice leis an maide dheas. Déanann sé sin gach rud níos éasca. Díreach in aice leis an maide dheas agus tá an sreang díreach. So, lámha amach chun é a chaitheamh agus chun bhreith air, sreang díreach agus in aice leis an maide dheas. Tá mé ag déanamh líne leis an maide dheas go dtí lár an Diablo. Agus i gcónaí lámh dheas amháin agus Diablo os mo chomhair. Oh yeah, leis an cleas sin, chun bhreith ar an Diablo tá sé i bhfad níos éasca nuair atá an sreang díreach. So má tá an sreang mar sin, oh, tá sé i bhfad níos deacra. Ach nuair atá an sreang díreach, tá tú in ann a fheiceáil cá bhfuil sé. So más ciotóg thú, scríobhann tú le do lámh clé, tosnaíonn tú ar an taobh clé, Tús maith mar sin agus an lámh clé amháin. Tá gach rud eile mar a gcéanna ach lámh clé amháin. Agus má tá tú chun a bheith go maith ag Diablo, tá tú chun é a fhoghlaim an dá threo ar aon nós. Tá rud amháin eile an-tábhachtach le foghlaim agus nuair atá sé seo agat beidh tú in ann an Diablo a choinneáil ag dul an lá ar fad. Agus sin céard a dhéanann tú, tá's agaibh nuair a téann sé timpeall mar sin, caithfidh tú siúl timpeall. Ach an rud eile a tharlaíonn agus rachaidh mé ar an taobh mar seo go bhfeicfidh sibh gur mar casann sé chun tosaigh nó ar ais mar sin. Agus bíonn sé sin ag dul mícheart an t-am ar fad agus tá tú á cheartú an t-am ar fad agus an chaoi a cheartaíonn tú é ná le do lámh dheas, cuireann tú an lámh dheas chun tosaigh nó ar ais. Má tá sé ag dul in iomarca, déanaim é seo le mo chos, má tá sé ag dul in iomarca chun cúl, tá tú ag iarraidh é a chur chun tosaigh so cuir an lámh dheas chun tosaigh agus ceartaíonn sé sin é. Má tá sé in iomarca,

Agus ansin tá sé cothrom. Tá mé lán sásta leis mar sin sa lár. Eh agus bíonn gach, tá gach rud ag dul go maith. Más maith liom é a chur píosa ar ais, cuirim mo lámh dheas ar ais. Agus anois, feiceann sibh an Diablo ansin, tá sé casta ar ais agus déanann sé sin i bhfad níos mó fadhbanna. So cuirim mo lámh dheas chun tosaigh agus ceartaíonn sé sin é. Úsáideann mé é sin chun an Diablo a chur timpeall díreach chun an uillinn ceart a dhéanamh don camera but ná bíodh imní ort faoi sin ach tá sé úsáideach nuair atá mé ag úsáid an camera anseo so tilt ar ais tilt chun tosaigh. Ciotóg! Má úsáideann tú an ciotóg, cuireann tú an lámh clé ar ais agus chun tosaigh agus ar ais. Más deasóg thú, an lámh dheas chun tosaigh agus ar ais. Agus nuair atá sé sin déanta agus nuair a dhéanann tú cúpla nóiméad cleachtaidh leis sin, beidh tú in ann an Diablo a choinneáil ag dul an lá ar fad agus cleasanna a dhéanamh. agus má téann sé mícheart píosa beidh tú in ann é a cheartú. So, ón tús, má scríobhann tú le do lámh dheas deasóg thú, tosnaíonn tú Ar an taobh dheas agus lámh dheas amháin. Coinnigh na maidí le chéile agus bíodh an Diablo os do chomhair. Má chasann an Diablo chun tosaigh, mar sin, tarraing é ar ais leis an lámh dheas ar ais, nó má chasann sé ar ais, mar sin, cuir an lámh dheas chun tosaigh agus casann sé sin ar ais é.

Bíonn mé féin ag úsáid na cinn seo faoi láthair. Tá siad déanta ag Epic Juggling agus is maith liom na cinn seo. Tá mé ag úsáid na cinn seo le haghaidh cúpla bliain anuas. Nuair a bhíonn mé ag obair. Sin déanta ag Epic. Tá brand eile darb ainm Taibolo agus tá siad beagnach mar an gcéanna leis na cinn seo. Bíonn siad sin thart ar €30. Thosaigh mé amach leis an sórt seo, sin déanta ag Henry's sa nGearmáin. Thug mé cuairt ar an monarcha i Karlsruhe cúpla bliain ó shin. But sin déanta ag Henry's, tá siad sin iontach chomh maith. Ehm tá siad Ó yeah faoin Diablo, cheannaigh mé an Diablo sin thart ar fiche bliain ó shin. Eh ní bhriseann siad so is sin an fáth gur fiú ceann deas a fháil. Ehm yeah so maireann siad. Ehm sin Henry's. Ar an urlár anseo tá cúpla ceann difriúil, is féidir ceann beag a fháil. Nuair a bhíonn mé féin ag dul timpeall go dtí na scoileanna úsáideann mé na cinn seo, tá siad sin iontach. Ach yeah, más féidir leat thart ar idir €20 agus €30 a chaitheamh ar ceann, gheobhaidh tú ceann maith. Seo Diablo difriúil, bearing Diablo atá an ainm air, agus casann sé, ach ní casann an lár bealach amháin ach ní casann sé an bealach eile. An bhfuil fhios agat ar rothar is féidir leat dul chun cinn nó ar ais agus nuair atá dul ar ais ní casann sé an roth agus an rud céanna leis an bearing Diablo. Taispeánfaidh mé cleas leis.

So yeah, bearing Diablo, osclaíonn sé na doirse go dtí cleasanna eile. Ba bhreá liom cúpla cleasanna níos deacra a thaispeáint daoibh. Tá mé chun mo Diablo féin a úsáid le haghaidh seo agus yeah, cúpla cleasanna eile a thaispeáint. Níl, b'fhéidir nach bhfuil sibh chun na cleasanna seo a fhoghlaim an chéad lá ach le píosa traenála agus cleachtadh. Chun níos mó tapaí, luas, a fháil ar an Diablo, cuireann mé an string timpeall air mar sin agus ligeann sé sin dom é a fháil i bhfad níos tapúla. Cleas 1.

Agus tá sé tabhachtach, ar nós gach cleas, é fhoghlaim le na dhá lámh, na dhá taobh. So leis an Diablo an céad seachtain á traenáil leis, bíonn tú ag iarraidh é a fháil chomh tapaidh agus is féidir leat. Agus nuair atá an Diablo ag casadh tapaidh, tugann sé sin a lán am duit.

So seo an chéad cleas eile, trapeze, agus sin cuireann mé an maide seo anseo agus is féidir liom breith air mar sin agus ar ais. Nuair atá tú ábalta é a fháil an-an-an-tapaidh, is féidir é sin a dhéanamh. Elevator i mBéarla a ghlaonn siad ar an cleas sin. So, an Diablo an-an-an-tapaidh.

Agus chun an cleas seo a dhéanamh níos éasca, coinnigh na maidí le chéile. Tá sé i bhfad níos éasca nuair atá na maidí le chéile mar sin. Nuair atá na maidí amach mar seo, tá sé i bhfad níos deacra. Is féidir é faoi an lámh.

Ó yeah agus an tús tapaidh a dhéanann mé sin ná beireann mé air mar seo agus caitheann mé suas agus casann mé ag an am céanna. Mar sin. Sin tús deas. Tapaidh mar sin. Cleas amháin eile, nó dhá chleas eile, snaidhm draíochta. Agus má tá tú ag dul an-mhaith leis, is féidir dhá Diablos a dhéanamh ar sreang amháin. Níl sibh chun é seo a fhoghlaim sa chéad cúpla lá. Tógann sé seo b'fhéidir cúpla mí cleachta. So tosaím an chéad cheann agus tá mé chun an darna ceann a chaitheamh isteach. Agus yeah, sin péire ar an sreang céanna. So sin cúpla focal faoi an Diablo. Is fiú breathnú ar YouTube, tá a lán físeán ó daoine ar fud an domhain ag déanamh cleasanna iontach leis. Faoi láthair tá daoine ann, tá físeán ar YouTube a bhfuil duine ag déanamh cleas le ceithre Diablos ar sreang amháin, tá sé dochreidte. Mé féin is féidir liom an péire a dhéanamh ach ní féidir liom trí nó ceithre cinn a dhéanamh.

Bhuel, bhí an oiread sin spraoi agam ag déanamh sin, ach oh no, níl muid críochnaithe don oíche go fóill, mar tá comórtas Tóraíocht Taisce ar siúl do Scléip na hÓige fiche fiche haon. Anois, ní gá duit ach teacht ar na freagraí ar na ceisteanna seo agus an mata a dhéanamh le teacht ar an bhfreagra iomlán. Is gá ansin é a sheoladh chugainn mar DM chuig Instagram Scléip na hÓige nó Facebook Cumann na bhFiann nó arís Mar ríomhphost chuig clubanna ag CNB.ie, roimh a hocht ar an Máirt, an tríú lá is fichead Samhain, agus mar is gnáth tá duaiseanna den chéad scoth le buachan, Airpods ann don chéad áit agus don dara háit tá teilgeoir baile le scáileán agus tá an físeán eolais sin le feiceáil anois ar Instagram Scléip na hÓige agus Cumann na bhFiann agus ná caill amach ar an deis seo. Ach sin an méid atá agam daoibh don oíche anocht ach beidh mé ar ais arís mar is gnáth ag a haon dhéag maidin amárach le tuilleadh ceardlanna agus ná déan dearmad freisin gur féidir teacht ar gach aon eolas faoi Scléip na hÓige fiche a haon ag óige.ie agus ag CNB.ie. Slánaigí!